an balima bɛlɛdugu jabarani lajɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ɲuman na bɛlɛdugu jabarani na nin ye aw ka kunnafoniw lase waati ye aw ma bamanankan na halisa an bɛ segin ka aw fo bɛlɛdugu jabarani sanfɛ an bɛ an ka kunnafoniw dayɛlɛ ni ka aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye walantaw olu bɛɛ lajɛlen kɛra kunu tɛnɛdon janvier kalo tile mugan ni duuru san ba fila ni mugan ni kelen a kɛra mali fan bɛɛ lajɛlen na o hukumu kɔnɔna na hali k'a sɔrɔ banajugu min ni an k'a ma ko coronavirus ya o bɛ an senkɔrɔ mali ɲɛmaw ni o ye jamana ɲɛmaw u kɛlen bɛ ka cogoya bɛɛ lajɛlen bila sen kan walasa ɲinan kalanta san ba fila ni mugan san ba fila ni mugan ni kelen o bɛ se ka kɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na cogo min na an ka ɲininikɛlaw olu donna dugu kɔnɔna na u ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ni an ka jɛ ka o filɛ ka kɛɲɛ ni san ba fila ni mugan san ba fila ni mugan ni kelen kalantaw ye hali k'a sɔrɔ banajugu min ni an k'a ma ko coronavirus ya o bɛ an senkɔrɔ mali kalantaw bɛɛ lajɛlen kɛra bi janvier kalo tile mugan ni duuru san ba fila ni mugan ni kelen o hukumu kɔnɔna na lakɔliso min ni an k'a ma ko la bruyère ni a filɛ nin ye filajɛ olu y'u ka kalanta baaraw daminɛ vraiment ekɔlidenw bɛɛ tun pereseni don ka na ekɔli la donc vraiment bɛɛ donna kilasi kɔnɔ bon fo minnu euh, damadamani dɔrɔn de bɛ minnu bɛ retard la sinon vraiment bɛɛ nana bon mɛtiriw fana bɛɛ bɛ yan alhamdulilayi vraiment euh, an tun jɔrɔnin b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ mais gouvernement y'a jɔyɔrɔ fa puisque o ye masque di bɛɛ ma école bɛɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la denmisɛnnin ma bɔ denmisɛnnin na donc ka ta jardin fo ka taa se donc bɛɛ ye masque sɔrɔ donc je pense que gouvernement fana y'a jɔ jɔyɔrɔ fa enfin donc anw fana ni ala sɔnna an b'an seko kɛ fana pour que masque ninnu bɛ se ka don cogo min na min ye bana in ye ka a kunbɛn lakɔliso ɲɛma ye a ka nisɔndiya jira k'a fɔ cogoya bɛɛ lajɛlen na kɛ walasa ɲinan kalan o bɛ se ka kɛ hɛrɛ kɔnɔna na cogo min na ani a ye welekan lase kɛ jamana ɲɛmaw lakɔlimasaw fo ka taa se lakɔlidenw ma ɲinan san kɔnɔna na ye ekɔlidon wagati ye bi le 25 janvier 2021 alors k'a ɲini halisa eh, autoritew ye min fɔ k'an ka nin bana min bɛ wele ko covid 19 alors u ye a fɔ an ye k'an ka mesure dɔ ta eh, ala barika la an ye mesure ta alors eh, tɛgɛko n'i bɛ don a bɛ kɛ gelw bɛ yen a bɛ direction bɛɛ kɔnɔ contact ninnu ani masque dira an ma k'a di denmisɛnninw bɛɛ ma donc euh, a bɛ se ka taa kilasi kɔnɔ alors o bɛɛ waleyalen de don donc sisan k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i janto pour que bana in a kana walakata donc an b'o de ɲini euh, sisan k'a ɲini autoritew fana fɛ u ka a to bɛnkan o bɛnkan bɛ u ni euh, euh, tɔw cɛ maaw cɛ alors a bɛnkan a tiɲɛni sababu kana bɔ autoritew la ani k'a ɲini euh, minnu fana ye signataire kɛ ni bɛnkan ye a ko a tiɲɛni sababu kana bɔ olu fana la c'est-à-dire de part et d'autre alors autorité k'u jɔyɔrɔ fa ani syndicat k'u jɔyɔrɔ fa ani n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya bɛ se ka don ko la mun na parce que ne bɛ ni ne bɛ kuma ne tɛ se ka kuma ni n yɛrɛ dɔrɔn tɔgɔ ye ee halisa école privée caman bɛ yen nɔ u m'u ka wari sɔrɔ a bɛ se ka gɛlɛya don u ka baara la ka sababuya kɛ mun na ni wari t'i bolo a laban bɛ kɛ baara ye donc euh, k'a ɲini autorités fɛ u k'a lajɛ n'u bɛ se ka u bila u ka condition la cogo min na a bɛ diya n ye ani k'a ɲini ekɔliden mansaw fɛ sisan ɛɛ baara denmisɛnninw nana d'an ma an bɛna an jɔyɔrɔ fa a la kalan an bɛna a di a diko ɲuman na u k'a dɔn k'a fɔ ni denmisɛnninw bɛ yan nɔ an bɛna u lakana an b'u lakana fɛn o fɛn kan ka kɛ ekɔli cour kɔnɔ alors an b'u lakana k'a ɲini olu fana fɛ n'u taara denmisɛnninw mana taa so u k'u jant'u la parce que nin bana in alors jɔrɔbana de don donc euh, k'a ɲini euh, o fana fɛ n'u ta denmisɛnninw mana taa so u k'u jant'u la u k'u sécuriser u kana bɔ ka polon fana u ka u ka sɛbɛ don kalan ma so yen nɔ u ka to k'u contrôler alors k'a ɲini denmisɛnninw fana fɛ alors a y'a ye u mɛnna u u bɛ so kɔnɔ sisan u nana donc u k'u sɛbɛ don kalan ma u k'u sɛbɛ don kalan ma mun na eh, eh, denmisɛnnin wagati de bɛ kalan na wagati bɛ tulonkɛ la wagati bɛ baara la u kana baara kɛ wagati kɛ tulonkɛ wagati ye ni mɛtiriw bɛɛ ni kalan bɛ d'u ma u ka u concentrer u ka baaraw kɛ ka ɲɛ o la e, san bantɔla se sɔrɔ bɛ kɛ mais k'a kɛ tulonkɛ ye alors que dɔw bɛ sɛbɛ la a o de bɛ na ni eh, tiɲɛniba ye échec caman ye donc k'a ɲini bɛɛ ka conscience ta i ka i ka baara la eh, ka a laban ka mansaw bɛɛ fo ka partenaires bɛɛ fo eh, ka ekɔliso ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo ah, u ka timinandiya la an ka baara ye ka denmisɛnninw kalan ka k'u bila u ka siniɲɛsigi ɲɛɲini na donc ka bɛɛ fo ala ka san année 2020 2021 ala k'a diya ala ka se sɔrɔ di ala ka kɛnɛya sabati bana in ka dubabu kɛ bana in a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a ka bɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ pour que mɔgɔw bɛɛ ka se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min na o de tun ye n ka kuma ye kunnafonidilaw ka kunnafonidisoba ni an k'a ma ko maison de la presse nansarakan na ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ni an k'a ma ko banjugu dante ni latigɛ in bɔra u ka ɲɔgɔnyeba sen fɛ ayiwa ni kunnafonidila caman o tun bɛ a ko kɛnɛ kan bɛlɛdugu jabarani fana ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka di aw ma an ka jɛ ka o lajɛ fo ka waleɲuman dɔn bi mali kunnafonidilaw ka soba n'a bɛ fɔ a ma ko maison de la presse maison de la presse min kunnafonidi jɛkulu minnu bɛ jamana kɔnɔ n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka baara k'a kɔnɔ demokarasi ko ni aw ye fanga kalifa mɔgɔw ma a bɛ kalifa u ma ka kɛɲɛ ni waati dɔ kɔnɔna ye n'o waati banna ɲininkali ka kɛ baara minnu kɛra baara minnu ma se ka kɛ ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen falen ka don a la o fɔfɔli ɲɔgɔn kɔ o ye élection ye o fɔfɔli ɲɔgɔn kɔ o bɛ baara taabolo ɲuman kofɔ ayiwa o de kama nin ye a siɲɛ tan ni kelennan ye kabiri an ka so in sigira a ɲɛmɔgɔ falen ka kɛ ɲɛmɔgɔ falen min n'a kɛra bolo ɲɛsinna mɔgɔ wolonwula ma olu ka don biro la biro min n'a bɛna maison de la presse baara kɛ o mɔgɔ wolonwula ye jɔni ye u bɛ bɔ tɔn jumɛn na président o ye banjugu dante ye ale bɛ urtel la vice président ale ye mamadu dabo ye o bɛ asep la deuxième vice président o ye ibrahima tarawele ye a bɛ fɔ a ma itra

ni comité de pilotage sigira n'o ye biro ye comité des experts fana o bɛ sigi o comité des experts ɲɛmɔgɔ b'o la o ɲɛmɔgɔ tɔgɔ basidiki ture a kuma lasela o ye kunba tangara ye o mɔgɔ tɔ minnu bɛ baara kɔnɔ o y'an kɔrɔkɛ ye filifɛn jakite ibrahim kulibali n'a bɛ fɔ ale ma ko kara ani fuseni sanogo ninnu maa duuru olu bɛ comité des experts kɔnɔ ni sigili in kɛra a ka kan an ka hakili taasi kɛ k'a ye k'a fɔ danaya min tara k'a di an ma danaya in a ka bon a ka bon ka kɛɲɛ n'a ye kabiri bi tɛ mɔgɔkɔrɔba dɔw de bɛ yen minnu ye danaya d'an kan nka san'o danaya ka di an kan k'a fɔ k'an bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye minnu ye baara in kɛ san wɔɔrɔ tɛmɛnen na a ka kan an k'u fo an ka bonyamasegin k'u ye an k'an hakili to u la o baara in kɛra ka kɛɲɛ ni mɔgɔ min ka ɲɛmɔgɔya ye o ye ne yɛrɛ balimakɛ ye n'o ye daramani alu kone ye n b'a ɲini aw fɛ aw k'a fo aw ka dugawu k'a ye a fari man d'a la a taara senegali sinon nin kɛnɛ a tɛ fɔ a kɔ n b'a ɲini aw fɛ an bɛɛ ka jɛ an ka dugawu kɛ dara ye nin y'a waati damadɔ ye kunnafonidila ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen minnu y'an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye kumaɲɔgɔnya b'an n'u cɛ bonya b'an n'u ni ɲɔgɔn cɛ u y'a kanu an ka soba in ɲɛmɔgɔya an k'an kan bɔ a nɔfɛ a bɛɛ tɔgɔ tɛ se ka fɔ nka mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ minnu ye hakilila in ta k'a fɔ a bɛ hakɛ to n k'olu dɔw tɔgɔ lase aw ma o dɔ ye ala ma hinɛna ayisata sise la n'ale tun baara kɛ ORTM na o dɔ ye an kɔrɔmuso ye n'o ye aramata ja ye o dɔ ye fatimu tarawele ye n'ale bɛ arajo bamakan na o dɔ ye kunba tangara ye kunba min n'ale yɛrɛ ye urtel vice présidente ye o dɔ ye jɔni ye an kɔrɔkɛ shɛki umar mayiga ni a bɛ fɔ a ma ko gilbert o dɔ ye jɔni ye studio tamani ɲɛmɔgɔ martin faye o dɔ ye jɔni ye o dɔ ye n kɔrɔkɛ sanbi ture ye o dɔ ye hame sise ye o dɔ ye dawuda mariko ye o dɔ ye alu jimu ye o dɔ ye sega jabate ye o dɔ ye sedu ba tarawele ye o dɔ ye alasani jɔnbele ye o dɔ ye alɛkisi kalanbiri ye o dɔ ye shana takiw ye o dɔ ye serge daniel ye o dɔ ye salifu sanogo ye nin kɔrɔ minnu banna ni olu ye a ɲini an fɛ non seulement an ka jɛn n'a ye an k'an kanbɔ k'u ka fɔ fana u bɛ dɛmɛ ta k'an sɛgɛrɛ o kɛra sababuya ye an y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wele in n'a bilala an ma an kan ka wele in jaabi nin kɔrɔ ninnu ka wele jaabi an ko an sɔnna mais kɔrɔ ninnu kɔfɛ denmisɛn caman bɛ yen journaliste denmisɛnninw don an n'u bɛ tile ɲɔgɔn kan u dalagese don u ka kuma don mais ko in bɛɛ lajɛlen la a ka kan n ka ASSEP président fo parce que Basidiki ni ne an bɛ da ɲɔgɔn fɛ an bɛ wuli ɲɔgɔn fɛ kɔrɔlen badenya ni sinjiya bɛ Urtel ni ASSEP ni ɲɔgɔn cɛ mais je crois que bi ka tɛmɛ kunun kan sinjiya ni badenya in a sinsinnen don kosɛbɛ.
halisa kunnafoni hukumu kɔnɔna na an bɛ aw ladɔnniya ni k'a fɔ kunun tɛnɛndon janvier kalo tile mugan ani duuru san ba fila ni mugan ni kelen kɛnɛya minisirisoba la kunnafonidi kɛra ni kunnafonidilaw ye ka ɲɛsin AMO ma ayiwa a ɲɛmaaba o ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni maa minnu bɛ yen nɔ minnu ka droit ni a bɛ datugu walima a bɛ dayɛlɛ cogo min na a ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛɲɛ ni o ye bɛlɛdugu jabarani ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka di aw ma aw ni ne an ka jɛ ka o lajɛ donc euh, a ka da la k'a fɔ an bɛ ka CANAM bɛ ka fɛn o fɛn kɛ o ye eh, AMO bɛ se ka sauver cogo min na a bɛ se ka to kudɛkudɛ maliyɛn cogo min na bɛɛ bɛ se ka furakɛli sɔrɔ a la cogo min na o dalu de bɛ ka tigɛ kana na wala dɔn ko okumu kɔnɔna la duko sira fɛ bi bɛ na dɔrɔnmu da yɛlɛla mɔgɔ min tɔgɔ la katigikururi tarawelela yɔrɔ de bɛ bara sigida sigida de bɛ yen dɔw baarakɛ yɔrɔ sigida sigida ninnu mɔgɔ minnu ka dug da yɛlɛla o ye fɛnkkɛ sifiw ye olu b'a la fɛnkɛ sibi bɛɛ minnu bɛ kutese fkɛ de kɔlɛtibite an b'a f fɔ ma ko fkɛ minisiw minnu bɛ Miw ni fɛnw na ni gma yɛrɛ fana u bɛ baara kɛ gma ye o fɔ kotɛtibite olu bɛ ka dɔrɔn da yɛlɛ la ani zsaribe de sete n'o y'an ka fini finitigilakaw ye olu bɛɛ fana ka dɔrɔn da yɛlɛ la ani baarakɛla wɛrɛ bɛ n'a fɔ ma o kɔntratɛlita olu ye mɔgɔ fɛnɛ to yen mɛ se kɔntratɛli taraweleraba ye oo kɔnte olu bɛ baara kɛ gma ye u bɛ baarakɛ caman miniri caman yɔrɔ caman olu fana ka dɔrɔn da yɛlɛ la bon bibi in na olu ka droit dayɛlɛla ani pensionnew pensionnew jɔn ye mun ye baara kɛ n'u bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ɛɛ public secteur public b'o la n'o ye fonctionnaire kɔrɔw militaire kɔrɔw ani parlementaire kɔrɔw olu b'o la ani privé minnu tun bɛ INPS la baara la n'u taara retraite la olu fana b'o la ɔ mais o bɔlen kɔ yen a ka da la k'a fɔ bɛɛ se ma ye nin ouverture de droit in na parce que yɛlɛmali dɔw donna olu ka sati la n'a f'o ma ko eh, baarayɔrɔ eh, sigida kɔnɔ an b'a fɔ ko sati wele cogo bɛɛ bɛɛ la baarayɔrɔ la donc ni yɛlɛm n'i bɔra yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn n'i m'o signalé CANAM na a bɛ kɛ baara ye o tigiw bolo u ka droit tɛ se ka dayɛlɛ o cogo la parce que an ye baara min kɛ sisan an ye baara eh, droit dayɛlɛ une ouverture de masse de, de, pour les droits an ye droits dayɛlɛ eh, massivement bon minnu minnu bɛ ka an bɛ ka mun danfara sigi sisan olu sen ma y'o la i n'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ baara la 2020 ni u taara u bilararete ka kan kɔnɔ u kɛrarete ye den2te ɔ i taara o sogo n'i kɛrarete i fo y'i ka siɲɛli kana ma n'i ma siɲɛli kana ma an ta dɔn an yɛrɛ ma dɔnku o de la hk kɔnɔ dɔw bɛ yen minnu ka tura ma se ka dayɛlɛn o kosɔn bon dɔw fana bɛ yen n'u tun bɛ kɔntancɛ la u kɛra kɔnmadi u tun bɛ fonctionnaire la o kɛra contractuel ye bon n'i fana n'i y'o sugu kɛ n'i ma a signaler CANAM ye a bɛ kɛ a bɛ kɛ gasi ye o fana bɛ den mun bɛ n'u si sera san mugan ni kelen parce que AMO kɔnɔ n'i si sera san mugan ni kelen i bɛ bɔ AMO la donc dɔw bɛ yen mun si sera san mugan ni kelen n'o ye baara sɔrɔ ou bien ni musolaka dɔw mari eh, olu ye furu sɔrɔ donc n'i n'i bɔra AMO la i fa i fa i masa fɛ donc i kan ka don n'a i ye furu sɔrɔ sisan i bɛ don i cɛ fɛ ou bien i bɛ don i cɛ fɛ i cɛ kan k'i ta mɛ naani e taara sin i bɛ furu ta ka sɔrɔ i mɔsili wa an b'o o gɛlɛya caman ban kan dɔn an bɛ a ɲini jama fɛ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ nin kari kɔnɔna la i ka tɛmɛ kan min na ka tɛ ka sati u sasɔn siyalen an ka sɔrɔ ka kurujan an ka basi kɔnɔ pur ka dɔrɔn ka se ka jiri dayɛlɛ ɔ wɛrɛtiri dɔrɔn kelen na

les pensionnés du secteur public o b'o la donc bi bi in na mɔgɔ hakɛ min ka droit dayɛlɛla yen nɔ eh, caisse ka côté fan fɛ o ye mɔgɔ ba kɛmɛ ani ba bi naani ani mɔgɔ bi duuru ni kɔnɔntɔn olu ka droit de dayɛlɛla an ye catégorie min fɔ sisan n'o b'o la maintenant INPS la n'a fɔ INPS la mɔgɔ mɔgɔ eh, mɔgɔ mɔgɔ bɛ INPS côté fɛ donc olu ka eh, mɔgɔ hakɛ min ka droit dayɛlɛla yen o ye mɔgɔ ba bi segin ni kɔnɔntɔn ani wolonfila ba bi segin ni kɔnɔntɔn ani wolonfila ani mɔgɔ tan olu ka droit de dayɛlɛla

Donc n'u tɔgɔ sɛbɛn assurance volontaire la assurance dɔ bɛ yen INPS la ko assurance volontaire mɔgɔ o mɔgɔ b'o la olu fana ka droit dayɛlɛla u bɛ se ka dayɛlɛ ka daminɛ san kelen ka taa san fila la.
Ni kunnafoni de bɛ dan sigi aw ka bi don kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka lajɛliko ni aw ka lamɛniko ɲuman na bɛn ni kelenya ala k'o sabati mali kɔnɔna na su hɛrɛ ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn